Takulandirani pa peji yathu ya Tikambe za Thanzi yomwe timakamba zinthu zosiyanasiyana zokhuza ndi umoyo wathu. Mmene tinanenera lachisanu lambiri osati lina lililonse koma lambiri tiziyesesa kuti zikamba nthenda kapena kuti zinthu zomwe zimakhuza umoyo wa abambo ndipo lero tikukamba za kusabereka kwa abambo kapena kuti pachizungu male infertility. Mzibambo tingamunene kuti ali ndi vuto losabereka akakhala kuti wagona ndi mzimayi kwa pafupifupi chaka osagwiritsira ntchito chitetezo china chilichonse koma osapereka pakati. Tiyeni tione za zida za azibambo. Pena ndizingogwiritsa ntchito chizungu kapena mawu amene amatchuka kwambiri mmakwalala mwathumu. Chida chotchedwa kuti testes pa chizungu kapena kuti ma. batire. Mabatire amenewa ndi amene amapanga mbewu ya abambo. Mbewu ya abambo imeneyi imasambira, tikhoza kuti nena ngati timbululu ting'onoting'ono kwambiri toti simungaone ndi maso anu. Koma mbewu imeneyi kuti ikhale ndi moyo imafunika ikhale mu madzi ake kapena kuti mu msuzi wake yomwe imayipasa iwo mphamvu ndi chakudya kuti ikhale ndi moyo ndipo ziwalo zotchedwa kuti prostate ndi seminal vesicles zizungu zimenezi zisakupombonezeni eti pepani ziwalo zimenezi ndi zomwe zimapangano msuzi wake uja ukhalamo kapena kuti umuna ndiye palinso njira ya abambo yomwe mbewu zimenezi zimadutsa zikamapita kukakumana ndi amayi Koma zonsezi kuti ziyende bwinobwino zimadalira mankhwala kapena kuti ma hormones ochokera kumutu. Paja ndinanena kuti ubongo uli ngati a chairman eti? Nde chomwe chimayambisa kusabereka pakati pa azibambo ndi chani? Tiyeni tione mbewu ya azibambo kapena kuti sperm pachizungu. Ili ndi magawo atatu. kambululu kathu kaja eti, pali mutu, mutu umenewu ndi womwe umakumana ndi dzira la amayi kuti amayi atenge pakati. Ndiye pali khosi, khosi limeneli titha kulinena ngati ndi generator yomwe imapereka mphamvu yosambira kwa mbewu ija. Ndiye palino mchira, mchira umenewu ndi umene umathandiza ndithu kuti mbewu ija isambire ikafike kudzira la mayi. Kukhala ndi mbewu ya thanzi kuyambira kumutu mpaka kumchira ndikofunikira kwambiri kuti mai atenge pakati. Zikhoza kukhala kuti thupi lako likupanga mbewu zambiri koma ngati mbewu zija zikukanika kusambira kuchokera mthupi mwako kupita ku dzira la mai, amayi satha kutenga pakati. Pakakhala kuti pabanja anthu sakubereka nde apita kuchipatala, kawirikawiri adokotala amakonda kunena kuti iyayi tatiyeni tione mbewu ya abambo. Sikuti amakhala kuti akuwakayikira kwambiri abambo aja koma ndi zophwekerako ndi zotchipirako kuona za mbewu ya abambo. Akatenga umuna wawo ndi kuuyika pa microscope kapena kuti makina okuzira zinthu, amatha kupeza zokuti ulibe ndi mbewu n'komwe. kapena ali ndi mbewu zochepa, amathanso kupeza kuti mbewu zija zikukanika kusambira bwinobwino kapena zikukanika kuyenda bwinobwino. Amathanso kupeza kuti mbewu zija ndi zopuwala, sizikuoneka mmene mbewu zimayenera kuonekera. Kupatula mavuto a mbewu, palinso zinthu zina zomwe zikhoza kupangitsa kuti mwamuna asamabereke. Mwachitsanzo, kuti mbewu zimenezi zizitha kupangidwa m'thupi mwathu zimadalira mankhwala a m'thupi kuchokera kumutu kapena kuti ma hormone. Ma hormone amenewa kapena kuti mankhwala amenewa akakhala kuti sakutuluka bwino amatha kupangitsa kuti mbewu zija zisapangidwe. Matenda opatsirana m'kugonana monga chindoko ndi chizonono athanso kupangitsa kuti mwamuna asamabereke. Matenda amenewa amathatu kuchepetsa una kapena kuti pachizungu blocking njira yomwe mbewu zimadutsa popita kwa amayi. Komanso paja tanena kuti kuti mbewu zimenezi zithe kukhala za thanzi zimayenera kukhala mu msuzi wake kapena kuti mu environment mwake ndipo mu msuzi umenewu mumayenera kukhala ndithu ka acid ndithu kenakake. Matenda opatsirana ngati chizonono ndi chindoko amapangisa kuti acid amene uja achepe ndipo zimene zija zimapangisa kuti mbewu zija zisasambire bwino nanga si msuzi wawo ukusowekera zina ndi zina zomwe zimapangisa kuti mamuna asabereke. Palinso zinthu zina zomwe zimatha kupangisa kuti mamuna asamabereke monga kusuta mowa, mankhwala ozunguza bongo, kusadya bwino komanso kunenepetsa, kukhala ndi nkhawa kapena kuti stress, komanso kutentha, anthu ena amene amakonda kulowalowa mma jacuzzi komanso kuvala zovala za mkati zothina, komanso ena amene amakonda kukhala ndi laptop nthawi zonse pamwendo. Paja tanena kuti ma battery ndi omwe amapanga mbewu eti, nde sizimafunika kuti atenthedwe kwambiri, chinkana ma battery aja ali panja, akanakhala kuti afuna azitenthedwa, wotilengayo ma battery akanaika mmimba? komanso kwa anthu amene tikupanga za ma mega farm fe tisamale popopera mankhwala okupha tizilombo chifukwa chokuti ma chemicals ena amathanso kupangisa kuti abambo asamabereke. Ngati mukukayikira kuti pali vuto ndi bwino kuti onse amayi ndi abambo apite kuchipatala akaonedwe limodzi. Kuchipatala kumene kuja atha kukapanga zinthu zingapo, atha kutenga sample ya umuna wanu kuti apite nawo ku lab akaunike bwinobwino akaone kuti kodi mbewu ndi ya thanzi bwanji, Athanso kutenga magazi kuti akaone kuti mankhwala a m'thupi kapena kuti ma hormones ali bwanji. Athanso kukuunikani kumusiko paja pachizungu timati ultrasound scan kapena kuti scanning kuti aone kuti kodi zinthu zonse, mabatire, misempha ya magazi, njira za mbewu ndi zinthu zotero. kuziona ngati zili bwino. Magazi enanso atha kuwatenga kuti aone ngati muli ndi matenda opatsirana kudzera m'kugonana ngati chindoko ndi chizonono. Tsono akapeza kuti pali vuto, and penanso pamatha kupezeka zoti palibe vuto, amatha kukuuzani kuti choyambirira mwina musinthe madyedwe kapena kuti mwina muchepeko thupi penanso muchepetse mowa ndi fodya. Amathanso kukupatsani mankhwala maka akakupezani ndi matenda opatsirana. komanso pena pakakhala kuti tinjira tina n'tina tinabloka, tinaduka, amatha kukupangani operation. Tsono ngati mukukayikira kuti pali vuto, mwakhala chaka china chilichonse chisakuchitika, pitani kuchipatala, khalani athanzi ndipo limbikitsanani ngati banja. Paja tanena kuti vutoso lina lomwe limapangitsa kuti abambo asamabereke ndi stress. Choncho ndi pofunika kulimbikitsana kuti pasakhale nkhawa kapena ma stress ambirimbiri. Kwa azibambo amene musakuziwa ngati muli ndi vuto limeneli koma mufuna kuti mubereke, ndipofunikira kuzikhonzesera kuti mbeu yanu ija ikhale yamphamvu. Sizikugwirizana kwenikweni ndi zomwe tikukamba lero, koma ndikungofunanso kunena kuti pachitika kafukufuku wina amene akusonyeza zokuti quality ya sperm kapena kuti thanzi la mbewu yanu ndi yomwenso imapangitsa kuti mzimayi akakhala ndi pakati makamaka miyezi itatu, yoyambirira pakati paja pasapitirire. Kuti mbewu yanu ija ikhale yamphamvu, mukhoza kuyamba kudya bwino. Ndi bwinonso kupewa mowa, fodya, ndi zozunguza ubongo. Osavala zovala zamkati zothina, osalowa m'masona kaya m'majakuzi, komanso osaika laputopu pamiyendo eti ngati mukufuna kubereka. Kafukufuku wina waonetsanso kuti zizindikiro zoyambirira za nthenda ya shuga kapena kuti diabetes ndi kufooka kwa chida cha abambo. Nde chonde azibambo, ngati tikuona kuti chida chathu chayamba kufooka, tiyeni tithamangire kuchipatala tikayezetse matenda a shuga. Mmene timanenera kawirikawiri papeji ino kuti uno ndi 2025, Tiyeni tiphunzire kuika zinthu pa mbalanganda kuti anthu ena athe kuphunzirirapo. Titatha kuphunzira lero kuti theka kapena kuti half la mavuto osabereka mmabanja amatha kuchokera kwa abambo, ndikukhulupirira kuti sitidzafikira kuloza zala amayi tikaona kuti pakhomopo sakulandira mphatso ya mwana. Komanso kwa anthu amene tamvera phunziro la lero, penanso timayambisa ndife anthu okunja manong'onong'o kunena iyayi zinateretu ati zinatere ati zinatere. Chonde. tichepetse kulozanalozana zala kuti tichepetse stigma kapena kuti kusalana pa nkhani yosabereka anthu awo amakhala kale ndi stress ndi nkhawa zosiyanasiyana tiyeni tisawonjezere ma stress zikomo kwambiri chifukwa cha chilimbikitso ndi sapoti yanu yomwe mmatipatsa ife nthawi zonse pa peji ino ya tikambe za thanzi ngati zamveka bwino kapena muli ndi mafunso ikani makomenti anu pansipa osayiwala kupanga like ndi kuwagayira anzanu kuti timvere limodzi. Zikomo kwambiri, mwakoma nonse.